masakɛ nana bana fo dɔgɔtɔrɔw bɛɛ nana kamana gan a ka bana la don dɔ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn y'a kunna u ye fura bɛɛ kɛ ka dɛsɛ u y'a dɔn sisan olu bɛ fura min kɛ masakɛ la a tɛ se k'a furakɛ kuwa u ko masakɛ ma ko masakɛ i ka bana nin fura bɛ fɛn kelen pe de la n'o tɛ an ka dɔgɔtɔrɔ fura ninnu a tɛ se k'i ka bana furakɛ masakɛ ko k'o ye mun ye dɔgɔtɔrɔw ko masakɛ ma ko masakɛ denmisɛnnin kamalennin dɔ f'i k'o de ɲini kamalennin min denmisɛnnin kojugu tɛ bɔn mɔgɔkɔrɔbaya ma don o kɔnɔ zinin don kamalen fitinin san tan damadɔ i b'o ɲini o kɔnɔ ka fara k'o biɲɛ bɔ k'o falen i biɲɛ na walasa e ka kisi e ka ɲɛnamaya o kamalennin ka to a la parce que e de ye masakɛ ye o ye denmisɛnnin o ma don foyi la fɔlɔ an bɛ denmisɛnnin dɔ ɲini k'o kɔnɔ fara k'o biɲɛ bɔ komi o biɲɛ ka kɛnɛ bɔn bana t'o la fɔlɔ an b'o falen e biɲɛ na masakɛ mago bɛ ɲɛnamaya de la ni kɛnɛya a tɛ fɛ ka sa a tɛ fɛ ka sa masakɛ y' a ka mɔgɔw bila ka don dugu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ye ayiwa kamalennin min taamasiɲɛ fɔ k'u ka taa o ɲini o tora yaala la o y'a kamalennin ye o y'a minɛ k'a yira masakɛ la masakɛ y'a yira dɔgɔtɔrɔ la ko nin don wa ko nin yɛrɛ de don masakɛ ye a ka mɔgɔw bila ka taa ni wari caman caman ye ka taa di kamalennin fa n'a ba ma k'u ka nin minɛ an mago b'i den na an bɛ fɛ na an bɛ fɛ k'a kɔnɔ fara k'a biɲɛ bɔ ka masakɛ ka bana sauver n'a ye maana ka masakɛ ni sauver n'a ye k'a kisi bɔn ko fɔlɔ la a tun ma bɛn fa ni ba ma mɛ wari yeli wari cayara kosɛbɛ o yera yɔrɔ min e fa ni ba sɔnna n'o ye kamalennin fa n'a ba ye u sɔnna e ko ni masakɛ ka bana don alihamudulila an bɛɛ bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya d'a ma n'an den ni bɔli de bɛ masakɛ kɔni kisi anw jɛnna n'a ye u ma jɛn n'a ye gansan dɛ wari de dir'u ma u y'o wariba minɛ ka jɛn u den kɔ k'u ka t'o faa masakɛ nin ka kegun yanni den ka faga dugu kiiritigɛla min a y'o ɲininka k'est-ce que sariya la a bɛ bɛn nin ka faga k'o biɲɛ kɛ ka ne biɲɛ ranpilase ne ka kisi k'a bɛ bɛn wa o yɔrɔ bɛɛ la o fana kiri tigɛ ko masakɛ foyi t'a la kamalennin a bɛna faga palɛ la o ye golo belebeleba dɔ fɛnsɛ masakɛ ka mɔgɔ kantigɛlaw nana u bɛna kamalennin faga kamalennin welela ka na jama cɛ la golo min n'a jeli kan ka bɔ ka palɛ kana nɔgɔ o golo fɛnsɛra fagalikɛla n'a ka muru jɔlen don kamalennin taamana ka na bi kulli hudu a nana ni hakilisigi de ye a tɛ kasi la a tɛ kule la a nana jɔ yɔrɔ min a fana ye sankolo lajɛ de ka yɛlɛ a fana y'a kun kɔrɔta sanfɛ a yɛlɛla a ko a ko sɛsin nin o ma pan masakɛ kunna dɛ masakɛ wulila ka bɔ a ka sɛsi kɔnɔ de ka taa kamalennin kɛrɛfɛ a ko aa e bɛna faga dɛ e t'a dɔn k'i bɛna faga ko n b'a dɔn e mɔgɔ min bɛna faga o ti kasi o ti kule fo o bɛ musa musa ta ka yɛlɛ i bɛ tila ka sankolo lajɛ i ka yɛlɛ ni sankololajɛ nin kɔrɔ ye jumɛn ye ee a ko masakɛ yɛlɛ ko dɔ don koyi aa n b'a fɛ ka yɛlɛ nin de kun dɔn minɛ mun de kɛra a ko masakɛ ne hinɛ ma n fa ni n ba minɛ olu filɛ ka jɛn ne kɔ de wari de kama ne fa ni n ba kun kan ka hinɛ n na dɛ aa wari tɛ adamaden ni ranplase dɛ ne fa ni n ba kun kan ka hinɛ n na mɛ wari nata ye mun y'u ta ka jɛn ne kɔ k'i ka n fa n yɛlɛla u la a ko masakɛ i ka kiritigɛla kun kan ka siran ala ɲɛ dɛ ale filɛ ka ne jeli daga walasa i ka kisi a b'a dɔn ko nkalon don ko tiɲɛ tɛ wa n yɛlɛla a fana na parce que a siranna i ɲɛ de n'o tɛ ni e tɛ n'a bilara ka kiri tigɛ yɔrɔ wɛrɛ a t'a tigɛ tan n yɛlɛla a fana na a sabanan masakɛ o ye e ye n yɛlɛla e fana ma jamanaden bɛɛ jigi dalen b'e de kan ala ta kama ala ta kɔfɛ ni tɔɔrɔ nana mɔgɔ min bɛ don tɔɔrɔ ɲɛ walasa ka dugudenw ka kisi o ka kan ka kɛ de e de père de nation ye mɛ n'a fɔra e yɛrɛ bɛ sɔn i ka jamanaden dɔ ka faga k'e ka kisi hali ni i kisira nin bana na masakɛ i ye cɛkɔrɔba de ye dɛ a tɛ mɛɛn i bɛna sa tuguni dɛ hali ni nin bana ma e fa e tɛ bɛrɛ kɛ dugukolo sanfɛ tuguni i bɛna taga e kun kan ka hinɛ n na ko nin de ye n yɛlɛ a ko i ka sankolo lajɛ kun ko n ka sankolo n bɛ ka ala de lajɛ kuwa n ye n kun kɔrɔta ka taa sanfɛ de parce que jigiya fɛn o fɛn kun bɛ ne ye yan a bɛɛ karila n jigi tora ala kelen de ma n bɛ k'o de lajɛ o kɔrɔ ɲɛ kɛkun ka sankolo lajɛ o de ye ala ka jigiya o tɛ tiɲɛ ne fa ni n ba de tun kan ka don n ka jigiya kɔrɔ mɛ olu ma sɔn e kiritigɛla fana tun kan ka kiri tigɛ ko k'o tɛ kɛ masakɛ an bɛ solisɔn ɲini i ka bana la de n'o ma kɛ an tɛ maa dɔ ni bɔ k'e e e ni kisi kiritigɛla fana sirannen ye e min kan ka jɔ i ka jamanaden bɛɛ ni tɔɔrɔ cɛ e fana ye sira de ye ko ka ne fa o tuma na ne jigi tora jɔn ye o ye ala ye n ka sanfɛlajɛ kun ye o de ye kuwa masakɛ ma s'a ɲɛji la dɛ denmisɛnnin fitinin a ye masakɛ lakasi a kɛra k'i magɛrɛ cɛnin na k'a kunkolo da disi kan a yɛrɛ bɛ kasi la ɛ a ko ne ka palɛ fa jama hakili min bɛ nin na ni nin kun b'aw la an kun tɛ kɛ nin kɛnɛ kan yan an tɛ kɛ yan a ko wa dɔgɔtɔrɔw ni jama n b'aw bɛɛ kɛ seere ye bana min bɛ n na a ka n faga n tɛ waliden ni bɔ ko ne yɛrɛ ka kisi n jɛn'a kɔ a ye bɔ ni nin y'a ka taa n'a ye n yafara a ma masakɛ y'o fana toli min kɛ ko kunɲɔgɔn kelen kɔfɛ ala fana hinɛra masakɛ la k'a ka bana kɛnɛya a fana kɛnɛyara ka bɔ ka bana la a ma sa tuguni n'i ko to ala kama kalo ta ala fana b'a dɔ ye kuwa nka cɛnin ba n'a fa nin wari ka d'u ye dɛ